awa n'i b'i ɲɛsin mɔgɔ ma i k'a kɛ hakɛ la n'i b'i yɛrɛ bali a ma fana i k'a kɛ hakɛ la o fana o ye ko ye ko min n'a jɔyɔrɔ ka bon
o tuma na ka i ɲɛsin cɛ ma walama k'i yɛrɛ bali a la dɔɔnin ni lɛn ye o tuma na i ka cogo dɔn a la
i kana i ɲɛsin a ma k'a dansago

ni awa danaya de ye a bɛ kɛ ni awa keguya de ye kɛcogo de b'a la a kana kɛ dansago ye a kana kɛ yɛrɛ di ye k'a dansago fana
sabula a fan fan fila nin n'i y'a kɛ k'a dansago k'i ɲɛsin k'a dansago walama ka lɛn kɛ k'i yɛrɛ bali k'a dansago i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛɛ lajɛlen kanu bɛ tiɲɛ o tuma na i k'a dɔn k'a fɔ furuɲɔgɔnya la ni k'a dɔn k'a fɔ a problème caman o bɛ se ka sɔrɔ nin sababuya la
a ko tan ni kelennan ayiwa kuma min na ni gɛlɛyaw nana tuma min na ni ko gɛlɛyaw nana ɔ ka hɛrɛ kuma fɔ

ayiwa dusukun ka hinɛ ye ani makari ani nɛgɛnɛgɛni i b'a sɔrɔ a mago bɛ s'o la wa ila man yaqifu bijanibihi i b'a sɔrɔ o waati la fana a mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min b'i jɔ a kɛrɛfɛ k'a dɛmɛ fattaallumu li alamil akhar lahu akbar al asari fi binail mawaddati bayna zawjayni o tuma na ni mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔla k'a k'i n'a fɔ a tɔɔrɔ ye e yɛrɛ de sɔrɔ n'a ye hɛrɛ sɔrɔ fana k'a k'i n'a fɔ e de ye hɛrɛ sɔrɔ ni maa min sera k'o ni furumuso sera k'o kɛ walama ni cɛ sera k'o kɛ a bɛ kɛ sababu ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka kanu jiidi a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ka jɛ ka nisɔndiya ni bɛɛ ka hɛrɛ ye a bɛɛ ka jɛ ka nisɔngoya fana ni bɛɛ ka tɔɔrɔ ye
o b'a to o bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o b'a to o kanu fana bɛ don ɲɔgɔn na o de kosɔn yɔrɔ in na fana ko ne bɛ n damasuɲɛ k'a fɔ cɛ tulo la
ayiwa muso ka tabiya cɛ k'i jija a ko faamuya a ka tabiya min n'a bɛ to ka yɛlɛma yɛlɛma jango yɛrɛ kɔnɔbara awa tigiya waati la
ani laadakalo waati la muso ka tabiya bɛ to ka yɛlɛma kuma dɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ ye kuma dɔ la a bɛ kɛ wara ye a bɛ to ka yɛlɛma yɛlɛma ka dima yɛlɛma o ko cɛw k'o faamu o ye muso ka tabiya ye ayiwa garijɛgɛ waati ani laada waati la ko a b'i dama siɲɛ k'o fɔ cɛw ye a ko tan ni filanan ayiwa aw ka kurakurayali kɛ ani laada nege bɔlenw aw k'o kɛlɛ laada nege bɔlenw aw ye fɛn min kɛ k'a kɛ k'a kɛ k'a kɛ fo ka taa nege bɔ la a y'o bila aw ka yɛlɛma dɔ wɛrɛ la o tuma na aw ka hakili to o fana na aw kana to bolo kelen kan o tuma na nege bɔ k'o kɛlɛ ka bɔ yen a k'a dɔn k'a fɔ o fana o ye siratigɛba ye min bɛ kanu jiidi
o tuma na k'a dɔn k'a fɔ kurakurayali ani laada nege bɔlenw ani nege bɔ kow ka olu kɛlɛ jɔyɔrɔba de b'o fana na
awa fɛn min n'o bɛ se ka ayiwa furuso ɲɛnamaya ka fiɲɛ bila o la o bɛ kɛ sababu ye ayiwa ka o tanga o tuma na o bɛ na ni kunadiya ye ani kanuba ye

k'a sɔrɔ cɛ ma sigi n'a ye su dɔw la u ka si so ka sin ka o fa ka sin ka na ni filɛriw ye so fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sin ka so yɛlɛma ten ka filɛriw bila fan bɛɛ ka na ni ayiwa buziw ye ani yeelenw ye yeelen minnu bɛ yen n'o ye kulɛrimaw ye ka sin ka bala k'o kɛ ka so masiri
ka sin ka na ni kasa dumanw ye ka sin ka so wusu ka sin ka kasa duman duuru so kɔnɔ ten ka na bala cɛ la n'o ye aa ko ye ko duman ye dɛ aa ni muso min sera k'o kɛ a ka baraji ka ca dɛ a na baraji caman sɔrɔ dɛ
yala ka i kanu don i cɛ la nin t'o dɔ ye wa ka i kanu don cɛ la nin t'o dɔ ye wa ani cɛ minɛ ko ɲumanya nin t'o dɔ ye wa
Alahu taala ka sugantili jɔn in a y'an lasu k'an bila min kan nin t'o dɔ ye wa muso sera k'o kɛ a bɛ se ka kɛ mun de b'o tiɲɛ cɛ ma sa ni cɛ sina ka waati ɲini a yɛrɛ ye don dɔ la
wala ni furumuso sina ka bɔ ka u sen na yaala geren kan u fila kɔni u fila dɔrɔn kawula don dɔw la walima nɛnɛ waati walima samiya waati dɔ la ka sin ka bɔ ɲɔgɔn fɛ
saniya bɛ ala ye o tuma o min filɛ nin awa mɔgɔ ka jate la o yɛrɛ ka dɔgɔ nka ko nɔba de bɛ o la sa bɛ kɛ sababuya ye k'a fɔ kanubanciya n'a joli simina nin bɛ kɛ sababu ye ka joli wili kura ye k'a lamaga kura kura ye furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ se k'a bila u kun na k'a fɔ min bɛ ka fɔ nin ye ko nin ye mɔgɔ sago ye mɔgɔ bɛ se ka min laɲini n'a tɛ se ka sɔrɔ dɔw bɛ se k'a bila u kun na ten
nka ko ale b'a fɔ ayi ko walahi ko ɲɛnamaya masiri yɛrɛ de ye nin ye a bɛ se ka sɔrɔ wa a kan ka kɛ fana ɲɛnamaya masiri de ye nin ye
k'a kɛ diɲɛ kɔnɔ ka u ka ko kɛ ka ayiwa ko gɛlɛntigiya ani ka ko gɛlɛya ɲɔgɔn ma k'a lankoloya ka bɔ u ma kɔni
a k'a dɔn k'a fɔ furuɲɔgɔnya ayiwa cɛ ani muso cɛ k'a dɔn k'a fɔ o ye siri de siri min n'a dulonnen bɛ niw de la fɔlɔ u niw la ani farisogo la o de kosɔn aw ka baara ɲɔgɔnya a taabolo aw ka to k'a kura kuraya ani kanubanciya kuma aw ka to k'o kura kuraya ani ka to ka minɛnw labɛn so kɔnɔna na aw ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ nafa b'o la
ani aw ka finiw don cogo la ani aw ka to ka sigi ka baro kɛ nin bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ yen
ani fɛn bɛɛ lajɛlen na a ko tan ni sabanan ayiwa tile fɛ ayiwa furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka to ka kuma dumanw fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lanisɔndiya ka ɲɔgɔn musalaka
ayiwa kabini kɛwalew la ani ka to k'u dɛn ka maga ɲɔgɔn na ka to ka u dɛn ka tu ɲɔgɔn na ten ayiwa nisɔndiya yɛrɛ bolo ma a bɛ i n'a fɔ cɛ tɛmɛtɔla ka sin ka bala k'a muso sunbusunbu muso fana tɛmɛtɔ la o fana ka sin ka bala k'a cɛ sumusumu walama maga ɲɔgɔn na min bɛ n'a bɛ hinɛ jira ka to ka ɲɔgɔn bolo minɛ wala ka to ka tu ɲɔgɔn na ten i tɛmɛtɔ la k'a dabɔ a kama ka tu a la ten a k'a dɔn k'a fɔ i y'a dabɔ a kama diyanyɛ de kosɔn kosɔn a dɔn a kanu min b'i yɔrɔ k'o jira nin bɛɛ lajɛlen ye ko ɲumanba de ye furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ walama cɛ fana muso fana k'o ɲɔgɔnna kɛ ani fana ni ko min kɛra aw ka a ta ka segin waati ni waati a kana kɛ kuma bɛɛ sa nka waati ni waati aw ka to k'o kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kanu kurakuraya
ayiwa ko muslim a y'a labɔ ala kira ka hadisa la ayiwa a bɔra ayiwa sun babu kɔnɔna na

isiratu nisa musow ka jɛɲɔgɔnya o babu kɔnɔna na nasa'i la ni hadisa in nana ye ale y'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la a ko an ba aisa ko ko ala kira y'i kunkolo majigin ka na ne ma nɛɛma ni kisi b'a ma ala kira ko k'a bɛna ne sumusumu an ba aisa ko ten ne sinna ko ala kira ma ala kira ne bɛ sun na dɛ ala kira ko awɔ ne yɛrɛ bɛ sun na o kɔ ala kira ye ne sumusumu o kɔfɛ a y'a fɔ fana fɔcogo wɛrɛ la

n'a ma kɛ ni nɛgɛ ye cɛ caman bɛ u mago t'o la u ka sira t'o la fo n'a kɛra u nɛgɛ kuma n' kɔni y'o ka muso sumusumu dɔrɔn o ye ko wɛrɛ ye ayiwa ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ taabolo yɛrɛ kan ka maga ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kanu jira k'u tɛ s'o la dɛ a ko e ka da lajɛ bani al hubu hubu o de ye kanu ye ko ni da bɛ ka o fɔ n'i bɛ fɛ ka o fɔ dɛ a bɛ i n'a fɔ i da yɛrɛ bɛ k'i labɛn sumusumuli kama n'i bɛ fɛ ka sumusumuli kɛ i da bɛ kɛ cogo min na n'i ko k'i bɛ hubu fɔ n'o ye kanu ye i da bɛ kɛ o cogoya kelen de la ko mɔgɔw k'o jateminɛ nka ko magali ka maga ɲɔgɔn na ko nɔ de b'a la nɔ min n'a ka bon
jango yɛrɛ dimi kuma la N'aw tora ka maga ɲɔgɔn na dimi kuma la a bɛ dimi da o de kosɔn ala kira salalahu alayihi wa alihi wa salamu a ye muso a y'o bilasira ka taa o kalite dɔ ma an'o ɲɔgɔnnaya dɔ ma baaraɲɔgɔnya la
a ko ni cɛ dimina kuma min na ayiwa muso min bɛ ni a cɛ dimina
muso bɛ sin k'a fɔ ayiwa ne tɛgɛ filɛ i tɛgɛ kɔnɔ dɛ muso bɛna i tɛgɛ don cɛ de bolo k'a fɔ a ye wa ne kɔni ne tɛ ɲɛ kɔmi n tɛ foyi kɛ f'i ka yafa n ma f'i ka jɛn n ma o bɛ kɛ sababu ka cɛ dusu faga
a ko tan ni naaninan o tuma na ka kɔnɔko ko jira ɲɔgɔn na ayiwa ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye ayiwa ani fana kɔnɔko ka a datugu ka girinya o kan'o kɛ dɛ kanu min b'i la ani fɛn min b'i la i k'a da kɛnɛ kan i furumuso k'a ye ayiwa i furucɛ k'a ye

hakilila di min n'o cɛ ka ɲi i b'a ye ni bɛ sin ka lafiya tɛ b'a dɔn ni bɛ se ka mafa tɛ hali ni ɲɔgɔn faamuya ma kɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni o ye lamagalamaga min ni ɲɛtaa bɛ a la hɛrɛba de bɛ o la n'aw de ye ɲɔgɔn faamuya dun o y'a tɔ dafalen bɛ ye o y'a ɲɛnen ye furuɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn lamɛn n'aw sera k'o kɛ o kɔnɔ o hɛrɛ ye dɛ o ka ɲi

ɲɔgɔn fifa wa bi adabin wa hudu a ka kɛ ni ayiwa ladabuya ye a ka kɛ ni basigi ye fal mushawaratu wa tabadul al ara a k'a dɔn k'a fɔ hakilina di ɲɔgɔn ma ani ka hakililaw falen falen ɲɔgɔn na wasilatun fa'ala o ye siratigɛ de ye siratigɛ min n'a a nafa ka bon kosɛbɛ tanmiyat al mawadda ka se ka kanubanciya jiidi wa in kana al mawdu' la yahtaju lishura hali n'a y'a sɔrɔ ko min don ayiwa a mago tɛ

i bɛ n ladimi kan sen dan na i fɔrɔlen b'o la dɛ lima ayyuhal ghali sajanta balabili aa e min i ka gɛlɛn ne yɔrɔ sa han i da ka gɛlɛn ne yɔrɔ mun de kosɔn ne ka kɔnɔ dumaniw n ka kɔnɔ misɛnmaninw mankan duman i y'o datugu wagadawta tusmi'uni na'iqa ghurabi nka sisan nganaw ka mankan goman i bɛ ka n lamɛn ni o de ye kɔnɔw ka mankan misɛnman duman i y'o datugu nganaw ka kan goman sisan i bɛ k'o de don n tulo la aa ala i y'o kɛ mun na sa e min da ka gɛlɛn ne yɔrɔ aa i ye n bila huzunu siratigɛ de kan dɛ huzunu siratigɛ min n'a bɛ taa laban n'a bɛ taa laban dingɛ la o dingɛ o fana bɛ taa bɔ wo dɔ la o fana bɛ taa bɔ wo wɛrɛ la dan tɛ min na i ye n bila o de kan dɛ ne ye sugo duman minnu labɛn sa

ni dusukun fagara ni dusukun sara ni dusukun lamagalamaga kɔni sara adamadenw bɛ kɛ i n'a fɔ yiri de sa i n'a fɔ yirijalan muso o de ye nin fɔ a cɛ ma sabula ayiwa cɛ tɛ ka kanu jira a la a tɛ ka lafiya a ko tan duurunan
ayiwa kanubanciya siratigɛ ka a dunya ka a jidi o siratigɛ dɔ ye i furumuso k'a wele tɔgɔ min ka di a ye k'a wele ni o ye o tɔgɔ in fana ka o fɔ k'o dɔgɔya wala ka ɲɛgɛn don a la o fana o ka ɲi baasi t'o la i den k'a tɔgɔ fɔ cogo dɔ la walima ka ɲɛgɛn don a tɔgɔ la ten o fana o bɛ o ye kuma ɲumanba ye

o tuma o jɛya kalite in humaira o ɲɔgɔnna o ka dɔgɔn o musow la min jɛyara ka se o cogoya la a bɛ fɔ o de ma ko al humaira ala kira tun bɛ ayisa wele ten radiyallahu anha wa ardaha o tuma a lajɛ sa i furumuso tɔgɔ i k'a surunya ka ɲɛgɛn don a la e k'o lajɛ bani e k'a wele bani n'i b'a weele ka to ka ɲɛgɛn don a tɔgɔ la ten

Awa dilan sanfɛla tɛ pɔrɔbilɛmuw ni ko gɛlɛnw ni dusukasikow fɔ yɔrɔ ye a ko k'a dɔn k'a fɔ o ye sababu ba de ye sababu min a bɛ kɛ sababu ye ka kanu faga ka dusukun fana k'o suma awa a bɛ kɛ sababu ye fana ka sɔmini n'o ye kanu sɔmini ye ka jɛnsɛn ka a yɛrɛkɛ
a k'a dɔn k'a fɔ kanubaja ka o jɛnsɛn k'a yɛrɛkɛ o sababuya caman ye ayiwa dilan sanfɛ cɛ ka i kɔ don awa ka ban muso ma walima a ka kɛko juguya awa o waati la a n'a muso ka ɲɔgɔn kunbɛn waati la
walima ka taa si a ɲɛ na awa du kɛnɛmala la n'a nana tuma min na sa o b'a sɔrɔ tɔ si t'a la a bɛ sin ka na i yɛrɛ fili dilan kan ten k'a sɔrɔ a mago t'a furumuso in na hali a t'a jateminɛ a bɛ taa si a ɲɛ na ka girin ka girin o b'a sɔrɔ tɔ si t'a la a bɛ sin ka na i fili dilan kan dɔrɔn o y'a sunɔgɔlen ye a mago t'a furumuso la nin bɛ kɛ sababu ye ka kanu faga ka ni ka hinɛ ka u jɛnsɛn
o cogoya la furumuso fana tuma dɔ la fana furumuso dɔ fana bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ sɛgɛn a cɛ bɛ s'a ma waati min na a mago fosi t'a la a bɛ sin ka sunɔgɔ ten dɔrɔn walima k'i bolo bɔ a yɛrɛ kɔrɔ k'a yɛrɛ lafili a mago tɛ fosi la nin si man kan ka kɛ ni nin kɛra ka taa ka segin u ni ɲɔgɔn cɛ
i k'a dɔn k'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna kɛ bariko de ye sa bariko min falen bɛ marifa mugu la ee o bɛ se ka ci po waati bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra tan kɔni a bɛ n'a fɔ bariko min falen bɛ awa marifa mugu la n'o cira o bɛ yɛrɛkɛ de o tuma f'a k'a kɔnɔko fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn laadi a k'a kɛ mada kɔnɔ ani ɲɔgɔn bonya kɔnɔ
a ko tan ni wolonwulanan a ka to ka barikada kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn tanu jazakallahu khayran ala k'i sara ni hɛrɛ a ka to k'o fɔ k'o caya a ni ɲɔgɔn cɛ awa n'a mago bɛ ɲɔgɔn na waati o waati a ka to k'o fɔ karisa ji di a n'a ye ji d'i ma jazakallahu khayran karisa taa ji sigi

bana a ko tan ni seginnan ye min ye fili minnu bɛ kɛ ka i ɲɛtɛmɛ a dɔw kan awa ni fili kɛra i ka lujurafɔ kɛ ka yafadeli kɛ
o fana o ye awa siratigɛba de ye siratigɛ min n'a ka bon ka se ka kanu jidi ka kanu k'a mara awa furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra cogo min na a bɛ ten de ko awa filiw bɛ bonya
ni kanu dɔgɔyara filiw bɛ bonya o tuma na o kuma o bɛ taa fan wɛrɛ i n'a fɔ maa min y'a fɔ
o tuma ko ni cɛ kɔni dimina ko ni a dusu bɔra muso b'a fɔ de ko n bolo filɛ nin ye i bolo dɛ n tɛ ɲɛ kɔmi n tɛ foyi f'i ka yafa n ma f'i ka

ni ne dimina i ka n lajɛn ni e fana dimina ne fana b'i lajɛn n'an m'o kɛ an tɛ jɛrɛ ka ɲɛ
o tora ko siratigɛ laban min sa n'o bɛ kanu jiidi o de ye alakira salalahu alayhi wa alihi wa salam a ka taasira a ka sira a ka ɲɛnamaya kibaruyaw ka o lajɛ ala kira a n'a furumuso cɛ a ka ɲɛnamaya kibaruyaw la k'o lajɛ
ayiwa ani ala kira ka hikima a n'a ka kodɔn a n'a ka hinɛ a n'a ka denbaya ka baara ɲɔgɔnya la ka jateminɛ kɛ o la ayiwa o tumana a ye babu dɔ lajɛ ayiwa cɛ

ka ɲɛsin o ma kɔni ani ko ko mɔgɔ minnu fana ka kodɔn minnu b'a ɲɛdɔn ka u ka hakilina ɲini k'o ɲɛdɔn ni problème nana a bɛ se ka bɔ a la cogo min na o fana ka ɲi
awa nin ye kuma bolofara dɔ ye awa k'a dɔn k'a fɔ kanu o ye sababuba de ye denw ka se ka ɲɛ kanu yɛrɛ ye o sababuba dɔ de ye

awa denbaya kɔnɔna na hali k'u mago don denw na u ni ɲɔgɔn cɛ kanu u kan k'o jiri ka tɛmɛ u bɛɛ lajɛlen kan nka nin kɔrɔ tɛ k'a fɔ denw lamɔni ani denw ka hakɛ ko e k'i mago bɔ o la k'o ye k'o to yen de kuma kɔrɔ tɛ o ye a k'a dɔn k'a fɔ kanubanciya tolen o bɛ kɛ sababu ye k'i dɛmɛ lamɔni ko ɲuman la awa denw ye kɔni
ani i ka se k'i mago don denw na kanu i ni cɛ kanu o bɛ ayiwa o jiri muso a bɛ fili kɛ n'a denw cayara tuma min na n'a y'i ɲɛsin k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛsin denw ma a ka ɲinɛ a cɛ kɔ ko denw cayara denw labɛnni denw koli denw fɛn bɛɛ fo ka ɲinɛ cɛ kɔ ni muso y'o kɛ o ye filiba ye dɛ ka ɲinɛ a cɛ yɛrɛ kɔ fefefewu ni muso y'o kɛ o ye fili ye dɛ o tuma na muso hakili duman o de kan k'a dɔn k'a fɔ a denw yɛrɛ ka kunnaja a n'a denw ka lahalaya ɲɛni siratigɛ min bɛ o la ka tɛmɛ o fɛn bɛɛ lajɛlen kan ani denw ka se ka ɲɛ min ka fisa siratigɛ min bɛ o la
o de ye k'a fɔ kanubanciya ani siratigɛ min bɛ ani denw fa cɛ dɛ a k'i jija o la dɛ o de bɛ bɔ denw na denw yɛrɛ ka ɲɛni sababuyaba de ye muso yɛrɛ bɛ ayiwa a n'a cɛ cɛ dilanni min kɛ

Ko a bɛ i n'a fɔ denmisɛnnin kɔrɔba de, o tuma na dɔw ye nin kuma fɛ, i ma nin mɛn de, i den minɛ i cɛ nɛgɛ nɛgɛ i n'a fɔ i bɛ denw nɛgɛ nɛgɛ cogo min na, i k'a jate i n'a fɔ denmisɛnnin kɔrɔba. Unsur al-hubbu wal-mawaddah Ayiwa nin ye kuma bolofara dɔ ye, u ko kanubanciya, yani adamu wujudi mashakil ɔ kanubanciya mana kɛ cogo o cogo, o fana kɔrɔ tɛ ko problème tɛ yen. kuma dɔw la bɛnbaliyaw bɛ na kuma dɔ la fɛn gɛlɛyaw bɛ na o ye wajibi de ye o ni kanu tɛ ɲɔgɔn sa
a ko furu ɲɛnamaya furu kɔnɔna na kuma dɔ la kɛnɛw bɛ na kɛnɛ kalamaw kɛnɛw bɛ na gɛlɛya kɛnɛw o bɛ na furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la
a ko ayi ko ɲɛnamaya yɛrɛ kɔgɔ k'o de y'o ye koyi kuma dɔ la ka to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka tila ka bɛn ka kɛlɛ ka tila ka diya k'o ye ɲɛnamaya kɔgɔ de ye koyi
kunnadiya ni bɛn n'o duumɛna kuma bɛɛ aw kɔni aw bɛ bɛn de la kudayi ko n'o kun tora nka o tɛna se ka to yɛrɛ ee o kun na nege bɔ ayiwa furuɲɔgɔnmaw la n'o kun kɛra kɔni so o so i b'a sɔrɔ problème dɔw bɛ yen gɛlɛya dɔw bɛ yen o tuma na o fɛn in f'o de ka dɔn koyi k'a dɔn k'a fɔ a mana diya cogo o cogo gɛlɛyaw bɛ na ani ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw ni mankanw bɛ na kuma dɔ la ani furukufurukuw bɛ na kuma dɔ la o ye wajibi de ye fo o ka faamu k'a dɔn k'a fɔ o ye ko de ye o ye adamadenya dacogo de ye wa denbaya fana taalan de ye o ye o tɛ se ka bɔ ko la dɛ

ayiwa maimuna ta ko ne ye ban ne ma sɔn ka da yɛlɛ ala kira yɛrɛ a bɔlen ne fana ye da sɔgɔ ko n tɛ da yɛlɛ
ko ala kira sinna k'i k'a ma ala kira ko n ye n kali i kan i bɛ da yɛlɛ de ko maimuna da yɛlɛ ne fana y'i ko ne fana ko

mayimuna a ma sɔn ka da yɛlɛ ko ala kira sinna k'a fɔ a ye e y'o min fɔ ne m'o kɛ dɛ o ma kɛ
i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ɲɛgɛnɛ de kun ye n degun n taara ayiwa bawulu de la n taara o de la n'o tɛ ayi n ma taa furumuso tɔw fɛ yen ala kira sinna k'o fɔ a ye mayimuna ta

nabi ɲuman ye wa Alahu taala ka nɛɛma jiidi a kan a n'a ka denbaya. Awa da bɛ ka tugu a ɲɛ ko da tɛ yɛlɛ
wa su yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ na ko a furumuso ka da yɛlɛ o banna ayiwa a furumuso banna o ma

ee ala y'i bari hɛrɛ la dɛ abada abada i k'a sɔrɔ ayiwa kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la ɲɔgɔn sɔsɔ ɲɔgɔn sama sama ani kɛlɛw o tɛ ban kanu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ni o lankolonyara ka bɔ o ma fo o tɛ kɛ fiyewu o tuma na kanu kɔni o tɛ tiɲɛ ye dɛ o tɛ kuma dɔ la nin fana bɛ to ka kɛ kanu ɲɔgɔn cɛ kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ koyi a ko kanu yɛrɛ tɛ diya koyi kuma dɔ la ni ɲɔgɔn sama sama ni ɲɔgɔn tufa tufa ma y'a la o tɛ kanu tɛ diya kuma dɔ la ni o tɛ koyi ani kuma dɔ la k'i yɛrɛ kumaniya ka bɔ i kanuba ma na ayiwa k'a sɔrɔ a tugu ɲɔgɔn ka di i yɛrɛ ye ka to ka lɛn kɛ ɲɔgɔn na k'o ye kanu taalan ye dɛ
o tuma na a ye tilen ɲɔgɔn ye aw ka ladiriya ɲɔgɔn ye o tuma na aw ka ɲumanw ani mankutu ɲuman minnu b'a la aw ka hakili to o la a ye ɲuman minnu kɛ ɲɔgɔn ye a y'a hakili to o la aw ka mankutu ɲumanw a y'a hakili to o la
o tuma na a ko yaa cɛ tuma min na i furumuso mana jogo dɔ kɛ n'i dimina k'a fɔ o tɛ jogo ɲuman ye i furumuso la ɲuman wɛrɛ minnu b'a la e k'i hakili jigin o la bani a ka ɲuman hakili jigin o la o b'a to i bɛ sabali a ka juguman ninnu kɔrɔ
sabula i ka nabi ɲuman a y'i bilasira ka taa nin ma nabi ɲuman de y'a fɔ ala kira ko mumuni cɛ a kana mumunimuso kɔn dɛ
n'a ye jogo dɔ kɔn mumunimuso la
a bɛ jɛn ni jogo wɛrɛ ye dɛ a la nka n'a y'a sɔrɔ a bɛ e kɔnɔ k'a fɔ i muso jogo ɲuman yɛrɛ kisɛ kelen t'a la fewu
o dun o tɛ se ka kɛ o nka hali n'a b'i kunna k'a fɔ he ne muso in kɔni ɲuman kisɛ kelen t'a la

ɲuman kisɛ kelen t'a la o tuma na furuɲɔgɔnma fila a ye sabari a ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye a ka hinɛ ɲɔgɔn na a kana teliya n bɛ furuɲɔgɔnma fila hakili jigin ala taala ka kumakan la
a dɔra a bɛ fɛn dɔ kɔn ala taala bɛna hɛrɛ de k'a la hɛrɛ min n'a ka ca kosɛbɛ
nin aya nin
ye dususuma de ye nin ye dususuma de nin ye lahidu de ye furuɲɔgɔnma kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye n'a ye ayiwa fɛn dɔ kɔn a furuɲɔgɔn la n'a sabarila ala taala o tuma na a tigi ye sabari min kɛ o balawu kan ala bɛna hɛrɛ k'a ye a la ayiwa muso caman furu ani kanu o fana ye kuma bolofara dɔ ye ayiwa kabini kuma kɛra nin walanda don ka kanu kanu mɔgɔ tora ka ɲɔgɔn ɲininka yala muso caman furu o ni kanu u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa ayiwa muso caman furu an tɛna kuma o kan nin yɔrɔ la nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen ne kɔni b'a fɔ awɔ muso caman furu ani kanu u bɛ fara ɲɔgɔn kan dɛrɛ
ni furumuso y'a bila a kun na k'a fɔ ale kelen pe de bɛ cɛ ka ɲɛnamaya la a y'i i kun awa k'i bɛrɛbɛn ni cɛ ka ɲɛnamaya ye n'o kɛra ni cɛ fana y'a bila a kun na k'a fɔ ale furumuso in ale ka ko bɛɛ lajɛlen ye o de ye madama n'a b'a fɛ n'i bɛ min fɛ yen i ka i dusukunnako i ka hakilinako ani i ka lahalaya bɛɛ ka sɔrɔ yen madama de b'o tigi fɛ yen o fana kanu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye muso fana k'a bila a kun na k'a bɛrɛbɛn i ma i fana ka n'i bɛ min fɛ yen i b'o de fɛ yen o fana ka i k'a bila i kun na k'a fɔ i ka ko bɛɛ y'a ye o don o kɔrɔ ye o tuma na yɛrɛkanu ka fɛn bɛɛ lajɛlen kanu i yɛrɛ ani tɔɲɔli o kɔrɔ ye an k'an yɛrɛ kisi ka bɔ o ma an kana tɔɲɔli kɛ

o tuma na bɛɛ lajɛlen bɛ wasa o cogoya la nka k'i to dɔ fɛ k'i hakili yɛlɛma ka taa dɔ fɛ o tuma na o de tɛ ɲɛ
n'o y'o kɛ dɔrɔn u bɛ lafiya ni kunnadiya o diya sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na
ɔ kuma laban sa a k'a dɔn k'a fɔ kanubanciya o de ye ayiwa koori walima o de ye nɛgɛjɔlɔkɔ ye nɛgɛjɔlɔkɔ koori min ni a tununnen don ayiwa silamɛw ka du caman bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ kanu tɛ yen dɛ kanubanciya tɛ yen dɛ
a k'a dɔn k'a fɔ kanubanciya fana o de ye gundo ye gundo min ni kabako b'a la a k'a dɔn k'a fɔ kunnadiya ɲɛnamaya fana min ni nɔ b'a la i n'a fɔ kɔrɔti o ye kanu ye koyi ɔ ni kanu fana ma sɔrɔ yen ni hinɛ bɛ yen ani ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn gasi sigi n'o fana bɛ yen
aa o fana ka ɲi o tuma na ya furumuso e fana e ye furumuso e de ko don
o tuma na e ye ji funtilen de ye ji funtilen min n'a bɛ bɔn ni kanubanciya ye ani hinɛ ye o tuma na o jiɲɛ min filɛ nin ye sa o dɔ bɔn i ka du kɔnɔ ni hinɛ ni kanubanciya ye sa furumuso
i kana sɔn i ka kanubanciya ji funti kana to a ka ja sa o tuma na a to ko ka saniya ɲɔgɔn jalaki tɛ kɛ wa gɛlɛya tɛ
yen wa damakasi o tɛna sɔrɔ yen ŋuna ŋunakanw ta ka sigi o fana tɛna sɔrɔ yen ayiwa ko bayɛlɛma tɛ yen a k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔna juguya fana tɛ yen
ayiwa ka taa ɲɔgɔn ayiwa ɲɔgɔn juguya ka ɲɔgɔn kan sɔgɔ juguyaw sababuya la diɲɛlatigɛ kɔnɔna na o si kana sɔrɔ yen aa i k'a dɔn k'a fɔ o ye kanu de sa kanu min n'a saniyalen don kanu min n'a kɔrɔtalen don ayiwa min ye a kɛfɛn se ye a n'a dan o de kɔrɔtara adamadenw sanfɛ
aa ni dusukun min ni kanu magara a la

ayiwa an ka kurun sera a tiɲɛ kan ayiwa nin dugutaa ye dugutaa min n'an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ne b'a nata a ka kɛ ayiwa a cɛ ka ɲi a ka kɛ cɛ ɲuman ye a ka kɛ nafama ye a ka kɛ daamutafɛn ye furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ b'a nata nin k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛnɛya la a bɛ lafiya la
ne kɔni bɛ siran su in na gɛlɛya kana kɛ ayiwa min ye kadow ani filɛri yɔrɔ an bɛ siran ayiwa aw kana taa ɲɔgɔn koron yen bi dɛ
ani dumuni kɛ yɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ dumuni san ka taa di furumusow ma ne yɛrɛ bɛ siran ayiwa yɔrɔ kana na koron aw kana taa ɲɔgɔn koron koron yen k'a sababuya kɛ an ka nin dugutaga in ye ani ni walanda ye nɔ min bila aw la kɔni
b'a nata k'a fɔ a mana nɔ bila cogo to a kana kɛ su kelen a kana kɛ su saba ye dɛ
a an si su o su a ka kɛ nin cogoya ye an ka bɛɛ lajɛlen fa ni ɲɔgɔn kanu ye furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ
sabula k'a dɔn k'a fɔ dusukun ko ani ka girin ka ko min kɛ yɔrɔ ni kelen Tuma caman i b'a sɔrɔ a bɛ suma a bɛ mada, nka n'a y'a lamɔ a kan ka dunmɛn a kan k'a jija k'a cɛsiri,
o de bɛ a nafa di hali n'a kɛra tuma ni kɔfɛ,
an bɛ Allahou ta Alaa deli min ye masaba ye, Allahou ta Alaa min n'ale de ye larusitigi ye min ye larusu belebele ye, an b'a ɲini Allahou ta Alaa fɛ a k'an fara mɔgɔw kan maa minnu ye Allahou ta Alaa kanu. n'o ye o de sugandi ayiwa ka tɛmɛ ale yɛrɛ ka kanu kan maa min n'a ye laɲini kɛ ka Alahu taala kanu ani Alahu taala ka jɛn ka o de ɲini Alahu taala k'an fara o mɔgɔw kan hubbahu wa hubba man yuhibbuhu an b'a ɲini Alahu taala fɛ a k'an garijɛgɛ ale Alahu taala kanu na ale Alahu taala ye mɔgɔ minnu kanu Alahu taala k'an dɛmɛ olu fana kanu na wa hubbal amalil ladhi yuqarribuna ilayhi Alahu taala an b'a ɲini a fɛ baara min bɛ yen n'o b'an gɛrɛ Alahu taala la ka Alahu taala kanu don an na Ala k'o baara fana nɔgɔya anw ma.
Allahumma aslih ahwala buyutil muslimin. Ya Allah an b'a ɲini i fɛ silamɛw ka du i k'a dilan.
Allahumma allif bayna kulli qalbayn. Ala an b'a ɲini i fɛ dusukun fila kelen kelenna bɛɛ lajɛlen i ka kanubanciya ani deliɲɔgɔnya don u ni ɲɔgɔn cɛ furuso kɔnɔ. Wa as'id kulla zawjayn. Ala an b'a ɲini i fɛ furuɲɔgɔnma fila kelen kelenna bɛɛ lajɛlen i ka kunnaja ani hɛrɛ ani lafiya i ko k'u ye
i ka u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni hɛrɛ ye ya allah
ala b'a ɲini fɛ i ka diinɛ i k'a dɛmɛ i ka kitabu i k'a dɛmɛ
ala an b'a ɲini fɛ i ka na ɲuman ka taa sira i k'o dɛmɛ sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala an b'a ɲini fɛ i ka jɔn ɲumanw i k'olu fana dɛmɛ
ala an b'a ɲini fɛ an ka ɲɛmɔgɔ i k'olu fana bɛn sawaba ma k'u bila sira kan e ala taara i bɛ sira min kanu ani bɛ jɛ min ye i k'u bila o sira kan
ala an b'a ɲini fɛ i k'u bila i k'u bɛɛ saba ma u ka se ka i ka diinɛ in dɛmɛ
ala b'a ɲini fɛ i ka kankɔrɔ sigi ani hakililadiila ani bilasiralibaa du ma min bɛ n'u b'o kɔnɔna jɛ u ye k'u bilasira
ala b'a ɲini fɛ an ka ɲɛmɔgɔ n'u ka jamana kɔnɔdenw ka dusu deli ka u fara ɲɔgɔn kan
n'i ka hinɛ b'a ye a masa min eh, n'i ka hinɛ ye e de bɛ hinɛ ka tɛmɛ hinɛ b'a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan aa saniya bɛ e saniya bɛ e Alahu taala ye n'i ka tanu ye
an bɛ seereya k'a fɔ maa foyi tɛ ye fo n'a kɛra e Alahu taala ye an bɛ yafa deli e Alahu taala fɛ an bɛ tuubi ka taa e Alahu taala ma

kanu k'a kanu min n'a ma kalon tigɛ walam yanharif ayiwa kanu min n'a ma jɛngɛ fana ka sira bila
allahumma arzuqna hubbak ala an b'a ɲini i fɛ i ka kanu i k'o don an garisɛgɛ la i k'a to an ka e alahu taala kanu wa hubba man yuhibbuk mɔgɔ min b'i kanu ala i k'o fana kanu i k'o nɔgɔya an ye wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik ala an b'a ɲini i fɛ baara min bɛ yen n'o b'an surunya ka taa e Alahu taala kanu ma an b'a ɲini i fɛ i k'o fana nɔgɔya anw ye amin Alahu taala ka duwawu jaabi an balimaw conférence in a banna nin yɔrɔ la yan a Sheikh Ibrahim bun Abdallah Ad-Duwaish ale ye nin conférence in kɛ a y'a kɛ min kan o ye kanu baji kanubanciya ani ɲɔgɔn kanu furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye ayiwa conférence ye conférence min an y'a bayɛlɛma ka da aw tulo kan k'a kɛ cadeau ye ka ɲɛsin silamɛ du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛ cadeau ye ka ɲɛsin kulubalilakaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la ne yɛrɛ furumuso Sirantu Kulibali ani silamɛ du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛn saba ma a Sheikh Ibrahim bun Abdallah Ad-Duwaish o tumana ka conférence o de ye nin ye ala k'an bɛn saba ma ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu